pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri The DC president wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndimangoyima pa chilungamo kuwaimirira amalawi wosaukawo wosayang'anira chipani, osayang'anira mtundu, osayang'anira kumene akuchokera koma kumuimirira munthu wakumuziyo amene amakhala ndi mawu koma amalephera kuti angalankhule bwanji, amenewo nde ine anthu anga mopanda dipo, mopanda kunyumwisidwa ndipo ndimakondwera chifukwa kwa ine ndimaitenga imeneyi ngati ndi calling, Lero tipita ku Escom koyambirira kuti tikawalirire anthu onse amene ana, analembedwa ntchito ku Escom za temporary kuchokera 2022 koma chifukwa cha chinyengo, chifukwa cha anthu ena osafunira anzawo zabwino, akufuna achose anthu amenewa ntchito popanda kuwapasa china chilichonse. Inu muzizifunsa funso kunena kuti kodi Alipo munthu analembedwapo ntchito temporary kuchokera 2022, 23, 24 pakana leroli 2025 imeneyo ingakhalenso ntchito ya temporary? Muziwe kuti pali china chake chimene chikuchitika ku escom ndipo ngati kuli ma institutions achinyengo amene a acb akuyenera kulowererapo ndiye ndi ku escom kumene kumabedwa ndalama za nkhaninkhani. Komanso tipitanso kuja kumatchedwa ku NEEF, kumene pakana lero NEEF ikupitirira kuzunza anthu amene anachita apply kuchokera mu January 2024 kudzafika 2025 anachita apply kuti atenge ngongole ndipo anthu anachita deposit ndalama zawo za nkhaninkhani ma millions pakana lero anthu amenewawa sakupasidwa ndalama komanso tipita kukawalirira anthu akumizi ma district osiyanasiyana makamaka kuja ku ulongwe komanso ku Mangochi Nkungulu ndi madera osiyanasiyana pakana ku phalombe ku Nsanje ku Mwanza komanso ku Mzimba kumene kukuchitika mkhalidwe wonyasa kwambiri pakana lero anthu akuvutikabe kuti apeze fetereza wa subsidy. Pulezidenti kuyambisa pologalamu yabwino yokongola yochita target anthu osauka akumuzi koma lero amene akupindula ndi pologalamu imeneyi ndi anthu olemera ndipo madera ena ngati ku Mangochi Nkungulu kwa Aisha Adams komanso ku Ulongwe komanso ku Makanjira kumeneko ndiye fetereza uyo kulibiretu anthu akuchita struggle kuti apeze fetereza koma tisanazukute nkhani zimenezi ndikufuna nditengerepo mwayi othokoza mwana wa president Profesa Arthur Peter Mutharika komanso mayi ake a Gertrude Mutharika amene amatchedwa kuti Tadikira Mutharika amene anapeza nthawi zulo ndi azinzake achina Stanley Chirwa komanso Deputy Minister wa Homeland a Norman Chisale amene anapeza nthawi kupita kukacheza ndi akaidi ku Maula tsiku la Khirisimasi kukawadyesa kukadya nawo limodzi kukamva nkhawa zawo kuona mmene anthu akukhalira ku prison ichi ndi chinthu chabwino kwambiri ndipo izizi ife amalawi tiyeni titengerepo sunafenso chisanzo chabwino kunena kuti ife amene tili ndi kangachepe sisonyezatu kuti awatu anapitawa achina Tadikira awa ndi olemera aa koma nthawi ya khrisimasi ndi nthawi yopasana yochitana share kamene kangachepe tili nako ndi anzathu ena amene alibe izi ndi zimene ngakhale yesu anakhala akuchita preach ngakhale mulungu amadalisa anthu ngati amenewa nine ndufuna ndikuthokozeni inu a Tadikira Mutharika ndi azinzanu amene munapita kukaona kundende ya maula ndipo izi zisathere pompo iyayi muyendenso mwina mupitenso kuja kumatchedwa ku chichiri mupitenso ku zomba mupite ku z- ku mangochi kaye kayenso mwina mmakhala konko kumene kuli makolo anu iyi ni nkhani yokongola kwambiri tiyeni abale athu ifeyo amene tili ndi kangachepe tiyeni tiziwathandiza anthu amalawi anzathu amene ali ovutika even olo amuzipatala muzipatala zambiri anthu akuchita struggle kutinso apeze chakudya izi zandisangalasa kwambiri tiyeni tisayiyang'anire initiative imeneyi mwandale koma tiyiyang'anire mwa umunthu muona kuti zimene wapanga mwana wa president iyi potumidwanso mwinanso ndi makolo ake This is a very good gesture yothandiza anthu chifukwa kupita ku ndende sizisonyeza kuti iweyo ndiye kuti you are neglected in the society sizisonyeza kuti iweyo ndiye kuti ndiwe wamachimo kwambiri kuposa anthu onse ayi anthu ena akupezeka ku ndende milandu yokuti ndi yaing'onoing'ono anthu ena akupezeka ku ndende monamiziridwa ena anangopanga soka and iyi yakwana nthawi yonena kuti ndipempheso usogoleri wa dziko lino kunena kuti pofunaso kuchita reduce mavuto amene akukumana ndi amalawi osiyanasiyana makamakaso ngati dziko kundende kwathuku munayenera kuti muonekeko kwambiri bwana president with a critical eye chifukwa kumene kuja kukuchitika zinthu zoopsa ndalama in billions zikupita kumafuna kumadyesa akaidi and yet enawo sanayenere kukhala ku ndende mwakuyenera nyengo imeneyi ya christmas komanso new year bwana ndikupempheni mosasatira ndale mosasatira chigawo mosasatira mtundu muchite padoni anthu ochuluka chaka chino chifukwa anthu ambiri alibe milandu yeniyeni amene akukhala ku ndende ndi anthu osaukisisa kwambiri koma anthu olemera amangopita kukakhalako siku limodzi mezi iwiri mezi itatu atuluka izizi mu ulamuliro wanu muzithese bwana so i want to appreciate tadikira mutalika stanley chirwa deputy minister of homeland security uh, norman chisale for taking uh, this initiative to go and cheer uh, eat together with celebrate christmas with the inmates at maula prison nkhani yathu yayikulu lero yoyamba ndi kuwalirira anthu onse amene analembedwa ntchito ku escom za temporary amene tsopano kwalengezedwa kunena kuti anthu amene akufuna achosedwe ntchito mosasata malamulo komanso mosawapasa china chilichonse anthu onse amene analembedwa ntchito ku escom makamaka a, a security azilonda ndi cholinga chokuti nthawi imeneyo atakhala pansi ma authorities a ku escom anaona ngati kuti kutenga kuchita haya makampani a security komanso apolisi kukuwaonongera ndalama za kampani ndipo atakhala pansi anaona kuti njira yabwino alembe anthu a security awo awo and escom imapindula kwambiri kuchokera 2021 2022 kuzafika 2025 inoyo escom yakhala ikuma at least budget ya security ikumakhala yocheperapo lero li antongwetongo ena abwera ndi ideas zoonera kuti achitenso sabuhaya makampanizi apolisi anthu onse amene anawalemba ntchito za temporary aja awachose ntchito Funso nkumafunsa kunena kuti, kodi pamenepapa ndiye kutinso austerity measure ilipo? Apapanso ndiye kuti kuteteza chuma cha kampani zilipo? Muziwe kuti makampani amene akubwerera ku escom kuti adzagwire ntchito ya security, ena mwa iwowo makampaniwo muli azibale awo muli zibwenzi zawo komanso muli madiru amene akufuna kuti azigawana ndalama boma munayenera muyang'anepo kwambiri pamenepa chifukwa even anthu amene wawa amene akuchosedwa ntchito wa mudziwe kuti ndi amalawi ali ndi mafamilies ali ndi ana amene akufuna kutumiza ku sukulu komanso above everything anthu amene wawa ngati achosedwa ntchito mosatira malamulo ndiye kuti mudziwe kuti akamang'ala ku makhoti anthu amene akapita ku makhoti escom iluza ma billions ambiri kusiyana ndi kuti anthu amenewa akanawalemba ntchito chifukwa anthuwa already a escom achita flout malamulo chifukwa chonena kuti munthu sakhala pa temporary kwa zakazaka kumangokhala pa temporary amenewo ndiku- ndikuphwanya malamulo kumene akupanga a escom so tinafuna tiuze tiuze dziko kunena kuti esikomu ili ndi mapulani ofuna kupanga madilu oti anthu ena ake ma individuals alemere ndipo ngati kuli ku kampani imene kuli madilu oopsa even olo mag- magalimoto amene amapangidwa hired ku esikomu ambiriwo ndi azibale awo ambiriwo ndi awo anasegula makampani basi ma- maina kuwaika mai- maina a ana awo koma kama- komanso mwina azichimwene awo ndikumapangira haya magalimotowo koma ili filimu oona kumaona ngati magalimoto apangidwa hayadi ndi anthu ena anthu ena abwera kudzathandiza esikomu koma ali akuluakulu ogwira ntchito pa esikomu pompo kuli madiru oopsa madiru not only magalimoto ngakhale ka- makampani amene amabweresa mapolo aja ambiri aja ndi makampani awo boma musakhale ogona muyang'anisise kwambiri m'makampani ngati amene wawa a escom ku malawi housing kumene kunso kulinso nkhanza kwambiri akangomuona munthu ofanana ndi zina ujeni ooneka ngati bandabanda choncho ndikuti ameneyoyo ndi wa mcp koma ayi ndithu tonse ndife amalawi ena akuwapanga transfer ena akuwachosa ntchito zimenezi ziwonongesa chuma cha dziko lino anthu ena amene tikufuna tialirire mamawa uno ndi anthu onse amene anakhala m'magulu mwawo atamva kuti kwayambika nifi ndipo anapanga magulu motsatira malamulo ndipo atapanga magulu atapita ku nifi atakatenga mafomu anauzidwa kuti akachite deposit ndalama za phwamwamwa ma millions ku banki ndi cholinga ngati kuti ikhale ngati chikole anthu aja apasidwe loan, apasidwe ngongole. Koma chomvesa chisoni nchonena kuti anthu onse amene magulu onse amene anachita apply ku NEEF pakana lero sanapasidwe ndalama. Ena anachita apply chaka chatha mu January pakana kuzafika January wa chaka chino kuzafika january wa 2025 ndi apanso tikutsiriza kukalowanso january wa 2026 anthu amene wawa sanapasidwe ngongole zawo ndiye nkumafunsa kuti kodi ndalama zimene anachita deposit anthu amene wawa mu akaunti ya nifi ngati chikole muthana nawo bwanji izitu ndi nkhani zina zimenenso inu a acb mukuyenera kuti mutani muziunike muwaunike anthu onse anali ku NEEF-ko kuti kodi zachinyengo zimene zinali kumeneko amapanga ndi ndani andi vuto la kunoko ku malawi anthu amati akapanga za, za uchisiru zawo they just go scot free samamangidwa ayi and iyi nthawi yakwana tsopano yonena kuti malamulo apangidwe kunena kuti aliyense wopanga nch- zo- zopusa m'boma kaya wopanga zopusa m'makampani a boma kaya waba ndalama ndalama zimenezozo azizibweza yekha andi kuli madiri oopsa madiri amene akuchitika so iyi dziko ili silingadzatukuke ngati tikuyenda in this direction so abwana kumene muli koma abwana makamaka inuyo akuluakulu amene uh, mukuyendesa dziko lino mudziwe kunena kuti Ku NEEF kukuchitika zachinyengo ndipo anthu ena akupita kumakatolera ndalama opanda kupereka malisiti andi kale mwa malamulo ndionena kuti munthu akatenga ndalama ku NEEF anayenera kuti akabweze kuzera ku bank leroli anthu ambiri akukakamizidwa kuti azibweza ndalama zija moopsezedwa ndi ma bouncer. a NEEF afika saizi yomayenda ndi mabaunsa ati mabaunsa awo kuwaona ena awo ndionena kuti anaphaipha anthu mbuyomu anakhapakhapa anthu mbuyomu ndiye akumapita nawo ndikumaopseza anthu m'mizimu kumanena kuti ngati simupereka ndalama tikumenyani komanso tikuotcherani nyumba tikulandani katundu kumaopseza anthu anthutu akuvutikatu ena akumachita kuma- kumathawa m'manyumba mwawo filikoloko am kuthawa NEEF zafikapo so anthu ena ambiri akuvutika bola enawo akuyenderedwawo mwina ndalamayo ana anatani analandira ngakhale kuti mwina analandira ndalamayo mochedwa mwachitsanzo anthu amene analandira ndalama kuti apange za ulimi pakana leroli aku- akuchita struggle chifukwa anawapasa zipangizo za ulimi zija chimanga chitakula kale anawapasa fetereza o- oberekesa chimangacho chitayamba kale kubereka chitawonongeka so anthu aja sanapindule china chilichonse ndi zomvetsa chisoni kwambiri komanso tikachoka pamenepo tikufuna tialirire anthu amadera ngati ulongwe mangochi nkungulu makanjira ku Mzimba, ku Rumphi, kumene pakana lero anthu ambiri ochokera madera amenewawa sanalandirebe fetereza uja wotsika mtengo, sanagule pakana lero. Komanso tifuna tinene pano kuti mchitidwe uja wachinyengo ukupitirira, mafumu ambiri akumawauza anthu awo kuti ngati mukufuna kukagula fetereza wa 10,000 muziikapo pamwambapo 20,000 kapena iyayi muziyikapo 50,000. Izizi ndiye mukuyenera kuti inu a boma muziwe kunena kuti pulogalamu imeneyi yokongola ikukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana pamene munthu wosaukayo amene anali ndi target ya boma kuti apindule alime ka 1 acre kake, 2 acre ake apeze chakudya cha iyeyo ndi ana, anthu amene aja sakupeza access ina iliyonse yogula fetereza ameneyi fetereza ameneyi sakupezeka m'madera ambiri komanso ngati ku Dowa kulibe uh, tamva uh, aujeni awa a Kendo a Kamwendo akudandaulanso kuti kudera lawo kuli anthu over 4000 koma kumenekoko fetereza kulibe so munayenera mudziwe inu aboma kunena kuti pologalamu iyi yakumana ndi chinyengo kwambiri anthu ambiri akupanga za chinyengo including mafumu makalaki aku ujeni uh, kapena tinene kuti alangizi aku agirikacha komanso anthu aku adc akupanga za chinyengo kwambiri

pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates zikomo kwambiri